ne balimaw ani ɲakuma ne tɔgɔ fatu de la revue des séries du Mali film donc abonné kuraw aw bienvenue kɔrɔlenw aw ni ce aw ka lamɛn la donc bi baro an bɛna bi baro kɛ aya ni awa de kan saison 1 a bɛɛ a banna saison 1 banna ee aw yɛrɛ hakilinata kɛra mun ye nin ko in na buranmuso kɔrɔba ni buranmuso fitinin ka ko la a i ma dɔn seri in diyara a histoire fɛn fɛn bɛ an ka du kɔnɔ o dɔɔni dɔɔni de tun bɛ seri in na donc hakili pour que ka mɔgɔw ka mɔgɔw hakili lasigi pour que ka conseil ɲuman di mɔgɔw ma nin bɛɛ de tun bɛ nin na ɛ awa diyara a en tout cas o ɲɛnafin bɛn'an minɛ yanni saison 2 cɛ aw hakilinata ye mun y'o ko la donc yanni an k'a daminɛ donc ne balima silamɛw aw bɛɛ ala ka sun in ala k'a timike kuma d'an bɛɛ lajɛlen ma ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye donc bi ye tile tan ou bien tile tan ni kelennan ye donc ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma ala ka force d'an ma an ka se ka laban labanko ɲuman na ala k'an ka sun an'an ka seliw bɛɛ lajɛlen minɛ donc an bɛna aya ni awa daminɛ saison une donc an bɛna revue kɛ a bɛɛ la quoi donc euh, mun diyara ne yɛrɛ ye et puis voilà an bɛn'o kɛ ah, aw hakilinata ye mun ye an ka taa fɛ he aya ni awa buktum ka seri ee i ma dɔn seri in diyara ah, est ce que nin saison 1 yɛrɛ la cas bɛ yen cas parce que épisode ninnu na cas différents dɔrɔn dɔrɔn dɔrɔn dɔrɔn dama de tun bɛ yen nin cas je pense que a bɛ foyer caman kɔnɔ an ka dugu la dɛ aw yɛrɛ hakilinata ye mun ye nafigi minnu bɛ na ka duw fara pour que k'u sen don aw ka du kɔnɔ kumaw la minnu t'u ɲɛ sira la ah cɛ terikɛw fɛnɛ minnu bɛ ɲɛ bɔ i fɛ ah k'a sɔrɔ u terikɛ de ye e cɛ ye ah o b'a la e, bolokoli kumaw kun b'a la ni cɛ ou bien muso y'a ka baara perdu o kumaw kun b'a la ah, ɔ e, e, belle-sœur nafigi ninnu mun kɔnɔ ko e ka e ka du kɔnɔ problème b'olu ɲɛ sira la ou bien e ka du y'olu ta de ka n'u sigi ko parce que u kɔrɔkɛ ka so eh, ala donc ani eh, baarakɛlaw baarakɛlaw ole ele ole ole la eh, nin bɛɛ de bɛ saison une in kɔnɔ ah saison une in diyara a diyara fo k'a dama tɛmɛ donc sisan ne an bɛna daminɛ ni mun ye fɔlɔ donc mun kɔni mun ma diya ne ye kosɛbɛ saison une na an tɛna daminɛ n'o ye après an bɛ laban ni mun diyara kosɛbɛ ne yɛrɛ ye an k'a daminɛ donc sisan n t'a dɔn n'aw hakili bɛ a la a daminɛ la série in daminɛ la épisode damadamani u ye bruitage kun b'a la yɛlɛko bruitage ni bruitage fɛn ninnu sugu ne yɛrɛ kɔni parce que série caman de la n ye nin ye quoi il faut k'u ka nin pratique in de dabila mali la nin bruitage sugu a bɛ se ka bɛn eh, sketch ninnu na comme Kanté ka sketch n'a bɛ sketch ninnu ni fɛn ninnu kɛ ou bien n'u bɛ intro mɔgɔw émission dɔ kɛ n'u bɛ mɔgɔw interroger eh, dugu kɔnɔ o fɛn sugu ninnu a bɛ se ka bɛn o la mais série la kɔni ne bolo a bɛn nin bruitage sugu bɛnnen t'a la quoi donc ne hakilinata de don dɛ bɛɛ n'i ta ne yɛrɛ kɔni bolo nin cɛ man ɲi a la a kɔni bɛ ne perturber personnellement a bɛ ne perturber donc heureusement u y'a bɔ a la quelques épisodes donc o ye ko ɲuman ye yɛrɛ de donc malgré quelques son sonko problème tun bɛ yen ani image kuma dɔw la mais série in kɔni a m'a ka a m'a fɛn bila quoi a nana mun kama a m'o bila parce que histoire fɛn fɛn tun b'a kɔnɔ a histoire a ka ca si ni si tɛ kelen ye et puis an yɛrɛ kɔni b'a dɔn an ka sow kɔnɔ ni histoire caman caman caman ba de bɛ ni histoire caman caman caman de bɛ donc sisan an tɛ na mun diyara ne ye épisode minnu diyara ne donc épisode minnu diyara ne ye eh, aw hakili b'a la awa ye Aya convaincu pour que a ka taa sport kɛ tu vois ni mais nin épisode in na en fait u y'a kɛ pour que k'a yira ko bɛɛ bɛ se ka sport kɛ âge ko t'a la foyi foyi en fait i mana kɛ si o si la i bɛ se ka sport kɛ mais sport min bi i yɛrɛ fɛn quoi pour que k'i senw bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn k'a ka ɲi mɔgɔ ma au niveau santé donc ne yɛrɛ kɔni bolo u ye message min bila nin yɔrɔ la a ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ parce que faut k'a ka yira mɔgɔw la âge ko tɛ sport ko la bɛɛ bɛ se k'i senna yala a ma fɔ ko boli mɔgɔ min bɛ se ka boli u ka boli mɔgɔ min bɛ se ka tagama u ka tagama donc k'i fariw bɔ ɲɔgɔn na dɔɔni a ka fusa bɛɛ de ma donc sisan filanan min diyara ne ye aw hakili b'a la Ahmed terikɛ min tun bɛ awa nɔfɛ a bɛ ka awa bɛlɛ ka awa bɛlɛ ka awa bɛlɛ Aya dun awa kɔni ale ɲɛ tɛ foyi la ala taara o fiɲɛ wulila mais Aya de tun ɲɛ bɛ nin bɛɛ la surtout Aya Aya ye a minɛ cogo min na k'a sanpa e nin yɔrɔ in diyara ne ye nin épisode in diyara ne ye donc ani épisode wɛrɛ mun fana diyara ne ye he baarakɛla ni sac Louis Vuitton ayi nin kɔni franchement a yɛrɛ kɔni b'a dɔn ko nin ko sugu tɛ bamakɔ mais o de décalage o décalage in de ɲana quoi o décalage in de ɲɛna en tout cas ne yɛrɛ kɔni he ni ne ye baarakɛla natɔ ye mode sugu dɔ la ani ka fɛn sugu dɔw b'a bolo ee i nana en même temps i taara hali a tɛ miniti kelen bɔ i nana dɔrɔn i taara hali i tɛ miniti kelen kɛ ne bara et puis épisode mun diyara n ye fɛnɛ aw hakili b'a la bolokoli bolokoli épisode bolokoli épisode normalement nin bolokoli a kuma yɛrɛ man ka kɛ bilen parce que fɛn min don a yɛrɛ fɛnw kɛra a kan ko fɛn min don a man ɲi an bɛɛ b'a dɔn k'a man ɲi mais comme mɔgɔw bɛ continuer la dɔw bɛ continuer halisa a ma faamuya dɔw bolo donc il faut k'a continuer de il faut que a ka continuer pour que ka mɔgɔw lase ka sensibiliser parce que fɛn min don bolokoli a man ɲi halisa denmisɛnninw bɛ sa a la denmisɛnninw bɛ bange a la fɛn min don a man ɲi muso yɛrɛ ma a man ɲi yɛrɛ humanité yɛrɛ ma donc fɛn min don ni euh, séries ou bien ni euh, fɛnw bɛ to ka continuer Eh, filimu bɛ se ka continuer a kan hali bi pour que mɔgɔw ka ka mɔgɔw la sensibiliser pour que u ka nin ko sugu in dabila wala a bɛ wusaya parce que fɛn min don a man ɲi hali dɔɔni a man ɲi fo k'an k'a dabila mɔgɔ minnu b'a la n'u bɛ lamɛnni kɛ n'u bɛ filimu lajɛ ninnu na u k'a dabila parce que fɛn min don fɛn ɲɛnama tɛ hali dɔɔni donc o de kun ne ka fɛn préféréw filɛ nin ye ne ka épisode préféréw filɛ nin ye mais tɔ caman fana diyara n ye dɛ ɔhɔn donc sisan ne yɛrɛ kɔni bolo sujet ba de bɛ mun ma aborder halisa donc saison filanan na fɛnw bɛ yen ka kɛ hali bi dɛ donc u bɛ se ka thème dɔw u bɛ se ka thème dɔw ta comme violence conjugale ni bugɔli couple la o kɔni o bɛ yen dɛ hali bibi in na o bɛ yen donc ani muso minnu n'u cɛ terikɛw n'u bɛ bɔ ou bien cɛ ni cɛ ni a muso terimusow bɛ bɔ ahan donc e aw est ce que ni ne hakili jiginna fɛn dɔ la Awa ka den sɔrɔ han u kana u kana fɛn bila ninnu ka ko la Aya ni Awa ka ko la parce que an yɛrɛ kɔni bɛɛ b'a dɔn mamusow n'u mɔdenw a o tɛ maka dɛ o tɛ maka dɛ a i mana fɛn fɛn fɔ mɔden mamuso tɛ sɔn a ma ahan donc o yɛrɛ kɔni ne yɛrɛ kɔni bolo o fana bɛ sɔn ka ɲa kosɛbɛ o fana bɛ sɔn ka ɲa kosɛbɛ donc ne yɛrɛ kɔni ne bɛ ka saison deux makɔnɔ dɛ avec impatience en tout cas u kɔni u ɲɛnafin u bɛna ɲɛnafin bila n na dɛ awa ni aya kɔni u bɛna ɲɛnafin ba de bila n na donc e yɛrɛ e k'a fɔ ne commentaire la épisode mun diyara e ye saison 1 na i kana ɲinɛ ahan donc ne balimaw nin de tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ye bi aya ni awa ka saison 1 série la donc aw yɛrɛ hakilinata kɛra mun ye nin ko in na an e ne yɛrɛ kɔni a diyara ne ye et puis équipe bɛɛ butu équipe bɛɛ mɔgɔ fɛn bɛ participer nin série la franchement aw ye baara kɛ yɛrɛ de aw ka baara a taabolo ka ɲi donc a ye continuer comme ça un grand bravo à tous donc nin de tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ye bi nin saison une na donc sisan aw bɛ soin ta aw yɛrɛ la ani aw kɛrɛfɛmɔgɔw donc aw kana ɲinɛ dɛ a y'a partager a ye video nin partager pour que an ka kɛ ko kɔnɔkulu aw hakilinata ye mun ye nin ko la aw kana ɲinɛ k'aw abonner dɛ mɔgɔ minnu ma abonner